moni ndine jackie uh, ah, nde macheza aketu sad note eti very very sad note uh, ndi update kunkhani ya imfa kapena nditi kuphedwa kwa agnes katengeza ngati mukumbukira agnes anaphedwa pa 24 september chaka chomwe chino eti and inali 4 days after kuphedwa kwa Alan Witika and anthu tinachita mantha kwambiri chimene kuti kuchitika chani kuti serial killer chifukwa chonena kuti zinthu zake zinayenda mofanana kunena kuti Alan Witika anapezeka mgalimoto Agnes anakapezekanso mgalimoto update kuchoka ku polisi ikusonyeza kunena kuti chani awagwira amugwira munthu amene ali partly responsible and poopsa kwambiri mponena kuti munthu wakeyo amene wagwidwayo nkukhala mchimwene wake chichimwene chake sichikumveka bwinobwino chifukwa kunena kuti a brother from another family eti koma munthu wakeyo amos akuti dzina lake amos katengeza ma surname awo zofanana amakhala naye pakhomo amamusunga pakhomo eh, anali mwana si mwana ndi wamkulu koma anali munthu woti akusungidwa pakhomo pa agnespo eti nde amugwira pomugwirapo ampeza ndi katundu wa agnesyo chifukwa akuti pa nthawi imene anaphedwa agnes katengeza katundu wake anatani anasowa Katundu wake ndampanga list apapa amene anatani anasowa kuphatikizapo m- ngati ma cosmetics zinthu zoti amagulitsa amapanga ngati ma business. Agnes amagwira ntchito ku banki ku Reserve Bank komanso amapanga zi- mahaso on the side kufuna kuonjezera ndalama mwazidziwa eti nde apezeka kunena kuti apolisi atapezeka kuti nthawi imene ijayi munthu waphedwa tonse dzidzidzi chikuchitika chani tikuchita mantha tikutani apolisi anapitiriza kafukufuku wawo nde apapa mukamandiona ndikuyang'ana pansi ndikuyang'ana ipad chifukwa choti ndikufuna kunena kuti zomwe ndikuyankhula ndondomeko wake ukhale weniweni eti bwinobwino mmene zinthu zatani zayendera nanga si atulutsa ripoti mmene zinthu zayendera ndipo akuti atayamba kufufuza apolisiwo anayamba kuyang'ana katundu wa Agnes amene anasowa nde mmodzi mwa zinthu zomwe zinasowa inali foni eti nde foniyo anaichita trace ku blantyre apolisi ananyamuka kupita ku blantyre komweko foniyo anakaipeza ndi munthu akuti technician phone technician anali ndi foniyo anamufunsa kunena kuti foni iyi bwanji munthu uja hi bwebwe bwebwe bwebwe mpamene amatchula ndani amos komanso munthu anapezekanso ndi katundu wina osati foni yokhayo anampezanso ndi ipad nde anafufuza anapeza kunena kuti anamutchula amos uja anthu kudabwa amos apolisi aja amos amos mesa ndi amene anabwera kuzachita ripoti kunena kuti ndani agnes wasowa m'bale wanga wasowa sakubwera kuti anthu azikatani azikamfufuza mpaka na kukampeza pachani kukampeza wa- ali mgalimoto yake amutsekera mgalimoto mwake amupha pa gateway mall eti koma amene anapanga ripoti anali ndani anali amos imwe Nde apolisi anayamba kumsakasaka Amosi uja nanga si dzina lake labwerapo pa nkhani yopsa ngati imeneyi anampeza Amosi uja akuti ku market ku Blantyre market koma atamugwira anampeza nthawi yomwe amugwirayo nkumpezanso ndi katunduso wa Agnes mmene mukuonera zithunzi zakezo eti mafuta ma cosmetics machani nde anamufunsa koma nanga munthu wachita kugwidwa ng'amba choncho athawira kutiko anamakuti chani anavomera ati anavomera kuti ndinatengadi mbali pakupha ndani pakupha mchemwali wanga Agnes Katengeza chititsa mantha kuziziritsa nthupi anthu opsa anthu achabe eh kodi sono anthu aziopa kusunga abale awo chifukwa chake panali iphone 13 yomwe amayifunafunanso eti nanga si anthu amafuna apolisi amafuna kuchita trace kuti aone zomwe zili mfonimu kuti aone kuti angachite link kuti anthu ake ndi ndani ngati pali connection ina iliyonse kuti wina wake mwina amamuopseza you know mwaziziwa zoterozo koma ngati technician uja anafufutamo chilichonse mfonimu olo mwa ipad muja anachita wipe out obviously amafuna kugulitsa nkona amachotsamo ma details onse a ndani Agnes Nde adafufuza kunena kuti iPhone 13 yomwe amaifunafuna ili kuti, inapezeka kuti inagulitsidwa pa mtengo wa 500,000 ili ku Mozambique. Eti koma akuti kukhala ngati ayichita retrieve. Nayonso apolisi sakuseweratu, apolisi agwira ntchito eti. Nde nde iye pofotokoza ananena kuti anthu anatani, anthu anandituma eh, anali ndi gulu lake ali ndi anthu amene anamuuza kuti apange zimenezo ndipo zitachitika mwaona cctv video taonani cctv video munthu achita kuoneka galimoto iyo yadutsa ikupita ku gateway mall mugalimotomo muli thupi la mchemwali wakeyo amupha ali mmenemo ali ndi anthu enanso amosi uja wakamutampa kandi- galimoto ija wakayitampa pa gateway mall akubwerera awo akuyenda iye wavala trouser la white akubwerera Nga- bwinobwino ngati kuti sanaphe munthu ngati kuti sanachite chiwembu eh, almost like kumene akupitako akadya akamwa akhuta basi zabwinobwino ngati kuti sa anthu opsa kwambiri anthu achabechabe Eti kubwerera kuyenda bwino bwino ngati kuti sanachite chiwembu. Basi nkunyamuka kukachita report after pamene kunena kuti munthu watani wasowa. Knowing exactly zomwe wapanga, knowing kunena kuti ndatani ndapanga anthu chiwembu. Nde akuti as a reward, hmm? Ada analipiridwa. Malipiro ake ndi zomwe anambera ndani? Anambera mchemwali wake. Eh, katundu yense yogulitsayo, mafoniwo, ma iPadiwo anali malipiro kunena kuti watani wathandiza kupanga nawo chiwembucho. Eti nde part ina akunena kuti katundu wina eh, anamtumizira chibwenzi chake ku Blantyre eh, nde apopo chibwenzicho I think sitingachiloze chala kweni kweni chifukwa mwina akhoza kukhala kuti anangolandira katunduyo kungouzidwa kunena kuti ayi eko katunduyu tiye tigulitse tipange business apo nkhani ndiyonena kuti ali ndi anthu ena amene anagwira nawo ntchito anthu onena kuti akusonyeza kuti anali naye kaye chifukwa Agnes yo amfuna kumpanga chiwembu koma amasowa pompangila chiwembu eti nde anatenga advantage of imfa ya Witika ija kunena kuti oh tiyeni tingopanga ngati kuti chani nzolingana kunena kuti anthu akamatani akamafufuza nkhaniyi adzilimbana ndi anthu amene atani apha awa azinena kuti apanga ndi amodzi komanso Uyuyu nde Judas Iscariot nanga samugwiritsa ntchito iye nkuvomeradi kupweteka m'bale wake malipiro ake kukhala amenewowo munthu akumudyetsa munthu akumuveka apapa nde tingodikirira kuti tidziwe kuti mastermind ndi ndani weniweni amene ali behind yo amene wamtuma uyu kuti akapange zimenezo cause ngati iye wachitidwa award kunena kuti watithandiza nde kuti alipo wina nde tifuna poti apolisi akuchita ntchito yawo eti tingodikirira kuti timve kuti apeza zotani chifukwa zituluka ndithu eh, munthu kuti waopsatu munthu waopsa eh, m'bale wake odya naye mbale imodzi omuveka ompatsa pogona inu munthu waopsa zikusonyeza kuti sizitenga nthawi kuti amugwire munthuyu si apapa uyuyu amugwira Amosiyu ndiye kuti Amosiyu kalekale aulula amene anamtumawo eti komanso zikuoneka kuti katundu amene anali nayeyo amamuvuta kugulitsa kwake nkona amangoti wapereka kwawo wapereka kwawo kuti anthu amutani anthu amugulitsire kuzunzika nawo kuzunzika naye katundu wa- wa wa magazi katundu wa mwazi eh? katundu oti ali stained by the blood of his own sister munthu woyipa munthu wachabe eh? ndazi mjesa pano nda ndazi kakhalako azimsamala nda izi zatheratu izi zagwera palibetu zinthu zoyipa palibe chinsisi pa dziko lapansi ndithu zimatani zimakugwera eh? akunena kuti amakanika kuyankhula kufotokoza bwinobwino atamufunsa kunena kuti iphone 13 anayipititsa kuti samafuna kunena koma ana adafufuza zinatenga kanthawi mpakana apolisi anapeza kuti ah, wayigulitsa kutiko wayigulitsa ili ku Mozambique 500000 kwacha yo kudzera mwa agent wina wake nde ndikuona ngati mm, a- anthu amenewawanso amene akuwatchula kuti ma agent a machanichani amene amagwirizana naye nkumatenga zinthu zake kumagulitsawa ndofunikanso kuwaunikira bwinobwino kuti ngati akudziwapo kanthu amenewawa chifukwa munthu umangopatsidwa zinthu kumanena kuti gulitsa izi gulitsa izi osadziwika kuti zikuchokera kutiko you know nde nkhani zake zachabechabe koma zimenezozo ndi zomwe zachitika kungoyamikanso apolisi kunena kuti agwira ntchito eti eh, apolisi tu- ma- alibe mali zonse zokwanira koma apanga ntchito ndithu nde ndizomvetsa chisoni kuti moyo wa munthu unapita munjira yachabe ngati imene iyi kudzera mwa anthu amene amayenera kuwakhulupirira anthu amene akuyenera kumuteteza ndi amene amutani athandiza anthu kuti amuvulaze nde I guess we can't wait to find out kunena kuti who else is behind this crime who else is the mastermind ndipo cholinga chake chinali chani eh? iyeyo ndipo iweyo munthu ukagulitse m'bale wako ukagulitse moyo wa m'bale wako chifukwa cha cellular chifukwa cha ipad eh? ma cosmetics eh? what is that compared to chikondi chomwe amamuonetsa compared to chakudya chomwe amamudyetsa pogona pamene amampatsa ambuye ndo azitikhululukiratu eh? zinthuzizi nde ndineneno maganizo anga pa nkhaniyi maganizo anga ndionena kuti panali anthu amene anagwirizana kuti ampange chiwembu agnes katengeza nde samadziwa kuti angampange chiwembu bwanji so anapanga approach munthu amene anavomera amene anali pafupi amene akanatha kuwathandiza kumpanga chiwembuyo ndipo munthu wake nkukakhala ndani amos katengeza m'bale wake amene akusungidwa pakhomopo amene akudya nawo pakhomopo amene akumudyesa pakhomopo Amene akumusamala akumupasa pogona pakhomopo ndi amene anavomera kuti akakhale accomplice opha mchemwali wake eti nde ndikuona ngati anthu akoyamba samadziwa kuti angapange bwanji kuti chiwembu chiwapange eti nde ndi mmene pamachitika za chani za Alan Witika imfa ya Alan Witika anaphedwa pa 20 September ndikuyikidwa mgalimoto mgalimoto ija nkukangopezeka chonchi chaiti anthu aja anazindikira kuti oh tiyeni titani tipange copycat as a diversion kunena kuti tiye tingopanga zioneke chimodzimodzi ziabalalisa anthu adziona ngati kuti amene apha Allan Witika ndi amenenso apha ndani akatenge akatengeza mm? nkona anapanga zofanana eti ati pa 24 paja kwapha i'm not sure kunena kuti how ana anamupha Agnes Katengeza nkumuika mgalimoto chimodzimodzi mene anapangira a, a Witika ndikuitenga ndikukayika pochani poti ikapezeke cholinga anthu tichite mantha tidzizi zatani zatani zatani nde uyu opanda pakeyu Amos anatani anauzidwa amene anamuuziramo plan yakeyo kunena kuti iweyo nde ukatani ukanene iweyo nde ukakhale ukafotokoza kunena kuti munthu wasowa chifukwa ukapanda kunena iweyo munthu oti ukukhala naye akudziwa akudabwa kuti chifukwa chani iweyo sukunena nanga si iweyo ndi amene ukukhala naye Iweyo ndi amene ukuyenera kuzindikira before anyone else kuti munthu watani wasowa. Amos uchani nkupanga oblige nkupanga zomwe amutani amuuza ati nkumulipira eh? kulipira kwake mafoni ma ipad katundu amene munthu uja amayenera kukatani ku- ku- ku- kugulitsa kunena kuti athandizire banja lake azidya pa banja so apapatu mpamene ambuye agwirira ntchito eti mzimu wa munthu ndiwoopsa sungangopha munthu ndikupezeka kuti wathawa you get away with it ndikumuvulaza munthu like that ah, mzimu wa munthu ndiwoopsa eti Mzimu wake wayankhula kudzera mu katundu wake omwe eh, ayichita trace to iPhone akaipeza and that was the beginning of chilichonse kuyamba kuululika iya ine katundu anandipasa ndi wakuti ah, iya ine katundu anandipasa wakuti zonse zija kubwerera mpaka nakugwera pandani pa Amosi uja mwazi wa munthu umenewo there's no way munthu ungapange zinthu ngati zimenezo ndikuthawa kuchita getaway ah ah mm -mm. mwazi wa munthu ndiwoopsa eh nde basi akayankhula yankhula ee basi tosefe panopo kumachita mantha nkumaganiza kunena kuti aphedwa ayamba ndi awo ayikidwa mgalimoto kenako awa ayikidwa mgalimoto kumapanga ngati kuti chani chimodzimodzi kutenga fupa kuponyera uko galu azithamangira uko inu muzilowera uko kuti basi anthu tosefe tidziyang'ana uko pamene eni akewo ali duu eti anthu oyipa kwambiri eti anthu oyipa nde I guess pamene patsala and I'm sure kunena kuti zidziwika nanga samugwira wavomera komano pamene patsala kuti tidziwe kuti mastermind ndi ndani mwini wache wa oyipayo onsewa ndi oyipa chimodzimodzi palibe kusiyana koma who is the mastermind mwiniwake amene wapanga mulungu ana anakonza plan ya chiwembu mpaka nakufika popanga zimenezizi kuti ndi ndani apopo nde tidikira ndipo tikudalira nanga si tikudziwa kunena kuti apolisi akuchita zomwe apolisi amachita ndipo akuchi chita ntchito yawo akupanga bwino ndithu so we're just waiting timva it's a very sad case it's a very sad note kuti munthu moyo wake ukatayike mu njira imeneyo ja- akuti mfiti imalodza munthu amene akuyi- akuidyetsa yemweyo ndi amene akudyetsa daily ulibe kalikonse akukudyetsa nde ukumulodza akudyetse ndani ma- kumadabwaso kuti why eh? munthu akukupasa pogona kupasa chakudya mwamupha nde udzikakhala kutiko udzikadya chani no kodi nde tidzi- ti- tithawire kutiko Eh? anzathu tisakhulupirire abaleso anthu adzikanika kusunga abale awo chifukwa cha zimenezi zikozi mapeto ake anthu azichita mantha kuti i sono ndikasunga amene sadzandipha sadzandipanga chiwembu anthu unoti ayambe kuyang'anana mokayikirana padziko pano chifukwa cha anthu oyipa ngati amenewawa eh, si nkhani yabwino nkhani yoyipa kwambiri koma i just commend apolisi chifukwa cha ntchito yawo komanso mzimu wake agnes upitirize kuusa mumtendere si nkhani yabwino iyayi koma chilungamo chatani chadziwika ndipo anthu amenewawa ife tikuonerera timva kunena kuti ziathera bwanji munthu oyipa kwambiri i hope a- anthu ngati alipo ena a amosi a- a amosi katengeza kunjako think twice think twice it's not worth it sizitha bwino zidzatha chonchi mudzayaluka tidzakuonani nonse Zosa- don't do it just live your life eh? Anthutu tikukhala ndi adani athu padziko pano eti, kumakhala limodzi, kumadya limodzi mbale ija, kutema nsima, kudya, koma osadziwa kuti mnzakoyu ndi mdani wako uyu akufunira zoipa. Eh, dziko lathu silili bwino eti. Tiyeni tizingopitiriza kupemphera chifukwa eh, am- zikomo kwambiri.